You're on two now, Plandáil. Maidin Dhomhnaigh i samhradh 1662, shiúil ministir Anglacánach isteach i dteach pobail i gContae Aontroma. Bhí sé le bheith in áit an Urramaigh William Cumming as Cill Reachtais, duine de 61 ministir Preispitéireach in Uladh a chuir easpaig na háite amach as a bparóistí. Thug coirp an dá chaora a bhí crochta san eaglais blas den fháilte a cuireadh roimh an mhinistir nua Anglacánach. Ní ghlacfadh pobal Cumming lena easpaig ná lena leabhair urnaí. Orlach ní ghéillfeadh siad dó.

Bhí William Cumming agus a phobal i gCill Reachtais ar na plandóirí Albanacha is déanaí i gCúige Uladh. Fán am seo tháinig dhá ghlúin de lonnaitheoirí Albanacha fríd bhlianta deacra Phlandáil an Rí Séamus, Éirí Amach 1641 agus concas Chromail ar Éirinn, bhí na daoine seo le fanacht. Nuair a tháinig deireadh le réim Chromail, bhí Preispitéirigh Uladh agus na hAlban i bhfách le Séarlas a Dó a chur ar ais i gcoróin Shasana. I ndiaidh an iomláin, bhí a shéala ar a gConradh agus Cúnant Sollúnta. Ba mhian le mo mhuintir Phreispitéireach féin, dála a gcomharsan Albanach, go mbeadh Séarlas ina Rí ar an tír ach Críost ina Rí ar an Eaglais. It was said of Charles the Second that he took the Covenants though in his heart he hated them.

in 1651 is taking the covenants he's prepared to do it, but it's never something that he wants to see implemented. Tuigeadh as síniú an Chúnáint Shollúnta go raibh Séarlas ag tacú leis an Eaglais Phreispitéireach i gcoinne chumhacht na nEaspag. Is anseo i Westminster, bliain i ndiaidh dó filleadh, a rinneadh Séarlas a chorónú ina Rí ar Shasana.

and his lords who put on their caps as soon as the King put on his crown, and bishops come and kneeled before him. Ba í an pharlaimint a chinntigh gur easpaig agus chan ministrí Preispitéireacha a bheadh i láthair ag an chorónú. I ndiaidh bhlianta Chromail, ba mhian léi an tír a bheith faoi riail an athuair. Agus le rí ar ais i gcoróin, bheadh sé sin amhlaidh, ach cuireadh coinníoll ar philleadh Shéarlais. Go simplí ní ghlacfadh sé le díothú Eaglais Shasana. Ba í an chéad dream a mhothaigh an t-athrú meoin i Londain ná na Preispitéirigh in Éirinn, ar tháinig an mhórchuid acu siúd as Cúige Uladh. Thuig Séarlas go raibh sé ar ais i Whitehall de thairbhe Parlaimint Shasana agus mar a deir sé féin cha raibh fonn air ariamh dul ag taisteal arís. Thuig sé gur bhain a ríocht le Parlaimint Shasana.
Casadh millteanach a bhí ann, casadh nach raibh súil leis. Mar, bliain roimhe seo, léiríonn na tuairiscí ó Chomhdháil Ghinearálta de Cheannairí an Airm in Éirinn, cruinniú de Pharlaimint na hÉireann, d'fhéadfá a rá, léiríonn siad sna laethanta luatha ardmheas ar stádas na bPreispitéireach, fiú ó na sean-naimhde a bhí acu. Ní raibh aon amhras ag an am sin ach. gur i dtreo na bPreispitéireach a bheadh bá Shéarlais nuair a dhéanfaí rí dó. Preispitéireach as Baile Átha Cliath a bhí ina shéiplíneach ar an Tionól. Comhartha é sin ar an treo a mheas daoine a rachadh an Eaglais Phrotastúnach in Éirinn san am, measadh gur leis an Phreispitéireachas a rachadh sí.

an underground or a clandestine movement. Bhí dearcadh na Comhdhála iompaithe in achar bliana, agus ní beag an t-imní a chuir an tacaíocht a bhí á fháil ag na hEaspaig ar Patrick Adair, an t-aon mhinistir Preispitéireach as Cúige Uladh a bhí i láthair. When our grandees gained intelligence of the pulse of the Court, they began to court the few old bishops that were in Ireland.

and church government and worship. Ag cruinniú speisialta ar an Bhaile Mheánach, shocraigh a chomh-mhinistiri go gcuirfeadh siad toscaireacht anonn go Londain le cur i gcuimhne don Rí a ghealltanas maidir leis an Chonradh agus Cúnant Sollúnta. Le cuidiú ó John Clotworthy, úinéir talaimh as Contae Aontroma, bhuail na toscairí le comhairleoirí de chuid an Rí.

neither would the great persons procure them access to His Majesty except that they alter some expressions in it. Bhí fhios ag na daoine tábhachtacha seo, mar a thug Adair orthu, go raibh sé beartaithe ag Séarlas cheana féin Eaglais Shasana, a cuid easpag agus a Leabhar Urnaí, a athbhunú as siocair gur éiligh, an Pharlaimint é. Fiú sular bhuail Séarlas leis an toscaireacht Phreispitéireach i Londain bhí John Bramhall ceaptha aige ina phríomháidh nua ar Éirinn. Ba é Bramhall, agus é ina easpag ar Dhoire, a bhí ina chrann cosanta ag Wentworth i gcéasadh na bPreispitéireach agus na gCaitliceach sna 1630idí. Oíche na seanbhliana 1660 cheap Rí Séarlas Sir Charles Coote, an Tiarna Broghill agus Sir Maurice Eustace ina nArd-Seansailéirí in Éirinn. Agus rialtas ar ais i bhfeidhm, ní raibh de dhíth orthu ach athbhunú Eaglais na hÉireann. Ar an seachtú lá is fiche de Mhí Eanáir sa bhliain 1661, níl aon amhras go raibh Coote, Broghill agus Eustace i láthair ar choisreacan dhá Ard-Easpag agus deich nEaspag anseo in Ardeaglais Naomh Pádraig i mBaile Átha Cliath. Trí lá ina dhiaidh sin chuir siad cosc ar chruinnithe Pápairí, Preispitéirigh, Neamhspleáchaigh, Anabaistigh agus daoine eile a mheas siad a bheith ina bhfanaicigh. Siad Preispitéirigh Chúige Uladh is túisce a bhí thíos leis seo nuair a díríodh saighdiúirí le cruinniú a bhí acu ar an Bhaile Meánach a scaipeadh.

Níl aon amhras mar sin faoin seasamh a bhí ag Preispitéirigh Uladh. D'amharc Rialtas Bhaile Átha Cliath orthu mar dhíbeartaigh agus mar dhaoine a bhris an dlí agus bheadh orthu glacadh leis na hiarmhairtí. Ba throm gasta a thiocfadh as. Fá Bhealtaine 1661 bhí ar gach duine, de réir an dlí, glacadh le hEaglais na hÉireann. Chuir Easpag an Dúin agus Chonaire, Jeremy Taylor, Fios ar achan mhinistir Preispitéireach ina dheoise go hArdeaglais Lios na gCearrbhach. An lá roimhe, thug triúr ministirí cuairt air ina sheomraí anseo i gCaisleán Mhuintir Hill in Hillsborough le fáil amach cad é go díreach a bhí i gceist aige. D'fhógair siad gurbh iad géillsinigh chearta an rí iad ach nach mbeadh siad féin agus a gcomh-mhinistrí i láthair i Lios na gCearrbhach an lá dár gcionn. Shíl siad gurb é an cuspóir a bhí le gairm an Easpaig Taylor ná le go nglacfadh siad ar fad le riail na nEaspaig ar chúrsaí eaglasta. Níor fhada gur chuir Taylor seisear ministrí Preispitéireacha is tríocha amach as a gcuid eaglaisí agus faoi dheireadh na bliana tharla an rud céarna d'ochtar is fiche eile. An bhliain dár gcionn, cuireadh James Cumming amach as Eaglais Chill Reachtais agus, ar ndóighe, Ní sásta ná leathshásta a bhí sé féin ná a phobal. D'fhan na ministirí briste seo ag baint fúthu sna sean-pharóistí a bhíodh acu. Chuaigh William Cumming le feirmeoireacht, cóngarach d'Eaglais Chill Reachtais ach lean air ag bualadh lena phobal ina gcuid tithe agus choinnigh ag adhradh leo i ngrúpaí beaga i sciobóil agus i gcoillte scoite. Rinneadh é seo den chuid is mó fá chosaint an dorchadais i dtréimhse nuair a dhóití cóipeanna den Chonradh agus Cúnant Sollúnta go poiblí ar fud na hÉireann. Bhí ualach eile ar Phreispitéirigh Chúige Uladh. Anois bhí deachúna le híoc le hEaglais na hÉireann chomh maith lena ministrí féin a chothú. ministéirí a chothaigh amhras seasta i measc na n-easpag mar a léirigh an tEaspag Taylor. Labhair Jeremy Taylor le Ormond mar easpag, As long as those ministers are permitted amongst us there shall be a perpetual seminary of schism and discontent. Ar na ministrí Preispitéireacha a thit ualach na géarleanúna i gcónaí. Ach tháinig feabhas ar an scéal le bás na nEaspag Bramhall agus Taylor i bhfoisceacht ceithre bliana de chéile, agus faoi dheireadh na 1660idí thosaigh siad féin agus a bpobal a thógáil eaglaisí dá gcuid féin i bhfad ar shiúl ó na bailte móra. There's an awareness across the 1660s, 1670s, 1680s that you're creating trouble for yourself if you clamp down too hard. So there.

because it doesn't want the trouble that might ensue.
I nDeireadh Fómhair 1672 chuir Sir Arthur Forbes in iúl do mhinistrí Preispitéireacha gur mhian leis an rí tabhartas ríoga nó regium donum de £600 a thabhairt don Eaglais Phreispitéireach in Éirinn le caitheamh mar a ba mhian leofa.

Chomh mall leis an bhliain 1681, fiche bliain i ndiaidh do Shearlas a Dó dul i gcumhacht arís, ghair cúirt Phreispitéireach an Lagáin lá urnaithe agus troscaidh ar son na hEaglaise sa Bhreatain agus in Éirinn. Mar gheall ar an troscadh, ghearr údaráis Eaglais na hÉireann fíneáil scór punt ar mhinistrí Preispitéireacha ar an Lagán, agus nuair a dhiúltaigh ceathrar acu í a íoc cuireadh braighdeanas baile orthu ar feadh bliana. Ní iontas ar bith é gur Anglacánaigh is mó a bhí ar an gcoiste cuairte. Go gairid ina dhiaidh sin druideadh tithe tionóil na bPreispitéireach agus cuireadh deireadh le hadhradh poiblí. Ar leaba a bháis dó sa bhliain 1685, thiontaigh Séarlas a Dó ina Chaitliceach. Ní raibh cuma ar an scéal go mbeadh biseach ar chúrsaí leis an fhear a tháinig ina dhiaidh, Séamas a Dó. Caitliceach a bhí ann a sheas an fód in aghaidh dlíthe frith-Chaitliceacha a thug an Pharlaimint isteach. Tá sé intuigthe, mar sin, go raibh scoilt i bParlaimint Phrotastúnach fá chomharbas Shéamais.
Go dtí bás Séarlas a Dó do bhí go leor iarrachtaí ar siúl ag lucht na Parlaiminte i Sasana chun stop a chur i gcoinne Séamas bheith mar oidhre do Séarlas a Dó toisc gur Caitiliceach é. Ach nuair a fuair an Rí bás ní raibh aon dul as dóibh ach glacadh le Séamas. Ach ní féidir linn a rá go raibh siad lán sásta leis mar rí é toisc gur rí Caitiliceach é, ach ag an pointe sin ní raibh aon oidhre aige, agus do bhí siad sásta cur suas leis cé chomh fada nach mbeadh líne Caitiliceach ag teacht bheith i gcoróin. Drive your pace!
Go luath ina réimeas, b'éigean don rí úr dhá éirí amach a chur faoi chois, ceann in Albain agus ceann eile i Sasana. Mar thoradh air sin, chuir sé lena arm. Nuair a thosaigh Séamus ag ceapadh Caitliceach in ardoifig san arm, rinne an pharlaimint gearán agus, mar gheall air seo, druideadh é agus níor tháinig sé le chéile arís ar feadh an chuid eile de ré Shéamuis a Dó.

a dhíol acu.
Bhí Richard Talbot, Iarla Thír Chonaill agus fear ionaid an Rí Séamus in Éirinn, ag tabhairt ardú céime do Chaitlicigh sa rialtas agus san arm chomh maith.
Tá tuairimí na bProtastúnach agus na Caitliceach fá Risteard Talbot le bhlaiseadh ina chuid leasainmneacha. Chuir na Caitlicigh Fighting Dick Talbot air, chuir na Protastúnaigh Lying Dick Talbot air. So, cha raibh meas ar bith ag na na Protastúnaigh air, shíl siad go raibh, seisean, chan amháin go raibh sé ag iarraidh an arm a líonadh le Caitlicigh ach go raibh siad ag iarraidh deireadh a chur leis an Act of Settlement ar sciobadh an talamh uilig ó na Caitlicigh tar éis concas Chromwell ag dul siar go dtí Plandáil Uladh.
I gCúige Uladh agus in Éirinn ar fad ceapadh Sirriamaí nua Caitliceacha i ngach contae ach amháin i nDún na nGall, agus tugadh tromlach do Chaitlicigh i ngach mórchorparáid, seachas i mBéal Feirste mar a raibh scoilt 50 50 ann. Protestants moved fairly rapidly to create their own unofficial

incidents of violence on the ground. Trí bliana i ndiaidh do Shéamus teacht i gcoróin tháinig i gcrích an rud a ba mhó ábhar imní don Pharlaimint Phrotastúnach nuair a saolaíodh mac, James Francis Edward Stuart, dá bhean, Mary Modena. Seo an leaba a chuir tús le Reabhlóid. Ba sa leaba seo a rug Mary Modena James Francis agus ón am sin ar aghaidh Cuireadh cor i gcinniúint Rí Shéamais. Roimhe seo, ghlac daoine leis go n-aistreofaí an ríshliocht go hiníon Phrotastúnach Shéamais, Mary, bean chéile Phrionsa na hÍsiltíre, Liam Oráiste. Bhí a chuma ar an scéal anois go mbeadh ríshliocht Caitliceach ann. For James the Second, it's the birth of a son and an heir, and a Catholic succession, that sealed his fate, and the Protestant side is looking at Catholicism with suspicion. Gunpowder plot and all of that is now in the psyche and to have a Catholic succession, a Catholic monarchy and all the European dimension comes in there with Spain and France and all of that, well no we want our Protestant Reformation values if you like, that was the point of no return I think.
Bhí an dúfhearg ar an Pharlaimint agus ar uaisle Shasana gur saolaíodh oidhre Caitliceach don Rí, agus i ndiaidh dó reisimintí Caitliceacha a thabhairt anall as Éirinn is ar a mhac cleamhnais, Liam Oráiste, a chuaigh siad a dtriall. ag iarraidh air ionradh a dhéanamh agus a gcumhacht, a gcreideamh Protastúnach agus a gcéim sa saol a dhaingniú. Nuair a tháinig an Prionsa Oráiste i dtír i Sasana i Mí Shamhna na bliana 1688, ba léir don dall gur ionradh ollmhór Ollannach a bhí ann. As go brách le Séamus a Dó, é ar cosa in airde chun na Fraince i Mí na Nollag. agus do Liam agus dá bhean Phrotastúnach Mary, an iníon ba shine ag Séamus, a tugadh an choróin. Chreid seisean go mbeadh an Eoraip níos socraithe san fhadtéarma mar gheall ar an socrú seo. Don am i láthair, áfach, ba í an bhagairt ba mhó a bhí roimh an Chomhghuaillíocht nua Shasanach-Ísiltíreach ná an rí díbeartha, Séamus a Dó.
Chaith Séamus trí mhí ag pleanáil ionsaithe ar Éirinn agus i rith an ama sin chuir a fhear ionaid, Tiarna Thír Chonaill, arm de dhá scór míle le chéile. Bhí súil aige ar an leath thuaidh den tír agus ar Dhoire ach go háirithe. Ba mhór an eagla a bhí ar Phrotastúnaigh an Tuaiscirt roimh éirí amach nua Caitliceach, agus níor chuidigh litir gan ainm a seoladh chuig uasal Protastúnach, an Tiarna Mount Alexander, i dtús mhí na Nollag 1688, Good my Lord, I have written to let you know that all our Irishmen through Ireland is sworn that on the 9th day of this month,

D'éirigh léi a gnó a dhéanamh.
Tháinig scaoll ar Dhoire. Ar an lá a chonacthas an litir sa chathair bhí garastún Caitliceach ar a bhealach le háit an gharastúin a bhí faoi cheannasaíocht an Phrotastúnaigh an Tiarna Mountjoy a ghlacadh. Bhí eagla a gcraicinn ar mhuintir Dhoire. An raibh garastún Caitliceach Iarla Aontroma ag teacht lena gcur chun báis?
D'iarr ministir Preispitéireach áitiúil darbh ainm an tUrramach James Gordon, d'iarr sé ar dhaoine geataí na cathrach a dhruidim, ach chuaigh Easpag Dhoire de chuid Eaglais na hÉireann, Ezekiel Hopkins, agus a mhinistrí, in éag orthu. Sa chíor thuathail a lean ghlac scaifte ar ar tugadh na 'Apprentice Boys' ó shin, ghlac siad orthu féin geataí na cathrach a dhruid i gcoinne gharastún Iarla Aontroma a bhí le h-áit Mountjoy a ghlacadh. Shíl Talbot gur éirí amach i gcoinne Rí Séamus a bhí i gceist agus sheol sé Mountjoy ar ais le smacht a ghlacadh ar Dhoire. Mhínigh an garastún gur gníomh cosanta agus nach gníomh mídhílseachta i gcoinne Séamus a bhí ann. Ghlac Mountjoy leis agus chuir ina luí ar na saoránaigh ligean do dhá reisimint, Protastúnaigh don chuid is mó, reisimint fa cheannasaíocht an Choirnéil Robert Lundy agus an Chaiftin William Stewart fanacht sa gcathair mar gharastún. Chuaigh an dhá reisimint seo le sé reisimint a thóg na saoránaigh iad féin.
Taobh istigh de chúpla mí bhí dearcadh eile ag Protastúnaigh Uladh ar Shéamas a Dó. Bhí faitíos ar Anglacánaigh agus ar Phreisbitéirigh go raibh baint aige le huisce faoi thalamh níos leithne in éadan na bProtastúnach. Díbríodh Caitlicigh as na bailte garastúin, Doire agus Inis Ceithleann. Bhí eagla ar Phrotastúnaigh Uladh go ndéanfaí ár eile orthu mar a rinneadh le linn Éirí Amach 1641.
Nuair a bhain sé Cionn tSáile na hÉireann amach i mí Mhárta 1689 ba é an príomhchuspóir a bhí ag Séamus a Dó ná Cúige Uladh agus na daingin ann a chloí, sin Inis Ceithleann agus Doire. Bhí dílseachtaí i gCúige Uladh anois leis an Rí Liam a Trí.

Chloígh Rialtas na hÉireann dílis do Séamas a Dó agus go hoifigiúil d'Arm an Stáit do bhí sé ar fáil do Séamas a Dó agus ach tháinig Protastúnaigh Chúige Uladh do sheas siad ina coinnibh ní raibh siad sásta bheith dílis do Séamas a Dó as an pointe sin ar aghaidh. toisc go raibh Liam Oráiste agus a bhean chéile tagthaí go réim i Sasana agus do sheas siad ina coinnibh ins na dúnta cosanta i gCúige Uladh ach go mór mór i nDoire féin.
Chuir Iarla Thír Chonaill arm ó thuaidh chun oirthear an chúige a chur faoina smacht. Is ansin thoisigh Protastúnaigh a theicheadh go hInis Ceithleann agus Doire agus níorbh fhada go raibh an chathair plódaithe le coilínigh ag iarraidh dídean. Bhí Gobharnóir Míleata na Cathrach, Robert Lundy, cinnte dearfa de go mbrisfí ar an chathair gan amhras. Theith sé agus d'fhág muintir na cathrach i muinín na cinniúna. B'iad an tUrramach George Walker agus an Maor Henry Baker a ghlac a áit. Bhí an chathair anois i muinín na Seacaibíteach taobh amuigh de na ballaí. Ar an ochtú lá déag d'Aibreán 1689, Tháinig Rí Séamus ag marcaíocht chuig Geata an Easpaig agus d'iarr ar an chathair géillstin dá arm. Tharraing sé siar, áfach, nuair a scaoileadh leis.
Gentlemen, have a care! Prepare to give fire! Give fire!
Níor luaithe an píléir muscaed sin scaoilte ná go raibh tús curtha le Léigear Dhoire. Tríocha míle Protastúnach i nDoire a sheas idir arm an rí agus bua in Ultaibh. Creidtear gur Preispitéirigh ceathrar déag as gach cúigear déag de na cosantóirí taobh istigh de na ballaí. Mhair Léigear Dhoire breis agus céad lá agus cailleadh leathchuid de na daoine taobh istigh de bhallaí na cathrach. Tháinig deireadh leis nuair a bhris long faoisimh an Mountjoy an tsail mhara ar an Fheabhal a bhí sa bhealach ar aon lucht tarrthála. Agus gáir mholta á ligean ag na daoine, Rinne an long a bealach aníos an Feabhal le tarrtháil a thabhairt ar an phobal briste brúite. Agus arm na Seacaibíteach ag teitheadh leis ó dheas, níl fhios agam an raibh a fhios ag pobal na cathrach a thábhachtaí is a bhí an bua. B'iad na Protastúnaigh dhúshlánacha taobh istigh de bhallaí Dhoire a ghlan an bealach do bhua Liam in Éirinn. lá ní b'fhaide anonn. I ndiaidh an léigir, d'fhoilsigh an tUrramach George Walker A True Account of the Siege of Londonderry. Mhaígh sé ann gurbh é féin agus baill d'Eaglais na hÉireann amháin a shábháil an chathair. Ba é an t-aon mholadh a d'fhág sé ar na ministrí Preispitéireacha, nár chuimhin leis a n-ainmneacha, mar dhea, gur They kept their people very obedient and quiet. Is léir go raibh Walker ag iarraidh a dhea-chlú féin agus dea-chlú a eaglaise féin a bhuanú beag beann ar na Preispitéirigh a bhí taobh istigh de na ballaí.
It says everything about relations at the time that the one church, St Columb's, was used for two services and neither the twain could meet, you know, the Anglicans worshipped in the morning according to their fashion and the Presbyterians in the afternoon.

particularly John McKenzie and and other people said that no it was Presbyterians that had saved eh Derry and for them the hero was Adam Murray rather than George Walker. Bhí taithí phearsanta ag an Urramach John McKenzie ar an léigear or bhí sé ina mhinistir do cheann de reisimintí na cathrach. Sa leabhar leis, Narrative of the Siege of Londonderry, sheas sé suas do na Preispitéirigh taobh istigh de na ballaí, agus sular fhoilsigh sé é, d'iarr sé ar roinnt daoine agus saighdiúirí mór le rá a bhí taobh istigh de na ballaí ag an am mionscrúdú a dhéanamh air. agus bhí siad uilig d'aon ghuth maidir leis an fhírinne a bhí ann agus an ról beag a d'imir Walker. Tamall gairid i ndiaidh bhriseadh Léigear Dhoire thaistil Walker go Londain áit ar chuir Rí Liam fáilte mhór roimhe mar Ghobharnóir Dhoire ag searmanas mór. Ghabh Teach na dTeachtaí buíochas leis agus tugadh deontas £5,000 dó. Ag tús an True Account leis, sé a thugann Walker air féin, Your Majesty's most obliged, most faithful, most obedient subject and servant. Ach ní thiocfadh sin a rá fá bhaill eile dá Eaglais, bhí easpaig Shasanacha ann a bhí míshásta leis an Rí nua Liam agus a bhanríon Mary. Agus Cúige Uladh anois faoi smacht, tháinig Rí Liam i dtír ar an Satharn, an ceathrú lá déag de Mhí Mheithimh, 1690.
Deirtear go ndeachaigh an Rí Liam i dtír óna bhád The Mary ar an áit seo agus go ndeachaigh sé go Carraig Fhearghais ar mhuin capaill. Chaith sé níos lú ná uair an chloig anseo, agus ar aghaidh leis ansin.

Ceithre lá ina dhiaidh sin, anseo ag Hillsborough, thug Liam údaras go n-íocfaí fóirdheontas ríoga de £1,200 leis an Eaglais Phreispitéireach a bhí le híoc ar bhonn bliantúil. Léiríonn an t-ordú ríoga a thug an t-údarás seo athrú faoi leith sa dearcadh ar Phreispitéirigh Uladh.
Ní ábhar iontais é go dtearn an tUrramach George Walker gearán poiblí fán bhronntanas seo do mhinistrí na hAlban. Ní raibh an chonspóid faoina True account of the Siege of Londonderry ag trá go fóill ach bhí deireadh tobann ar tí teacht air sin ar bhruacha na Bóinne. Is ar an Mháirt, an chéad lá d'Iúil 1690, ar bhruacha na Bóinne a troideadh an cath cinniúnach sin a thug an lámh in uachtar do Liam ar Éirinn. Go luath ar maidin sheas 36,000 trúpa de Chlann Bhullaí Anseo ar an taobh thuaidh den abhainn in aghaidh 24,000 Seacaibíteach fá cheannasaíocht an Rí Shéamuis ar an taobh eile. Dhá uair déag ina dhiaidh sin agus míle cúig chéad fear ina luí marbh ar an láthair chatha bhí an lá le harm an Rí Liam. Ar na laochra a bhí ar lár bhí an tUrramach George Walker, ba le hurchar muscaeid a leagadh é. I ndiaidh do Shéamus a Dó an bua a chailleadh ag an Bhóinn, theith sé an láthair chatha, a tharraingt ar an Fhrainc mar ar chónaigh sé ar deoraíocht, an chuid eile. dá shaol. D'fhill Liam ar Shasana ach d'fhan a arm in Éirinn go dtí briseadh Eachroma. Ba é síniú Chonradh Luimnigh a chuir deireadh le cogaíocht i nDeireadh Fómhair 1691.
Ábhar iontais a bhí sa méid trócaire a léiríodh sa Chonradh do Chaitlicigh na hÉireann ach nuair a tháinig Parlaimint na hÉireann le chéile arís i mBaile Átha Cliath dhiúltaigh sí mianta an Rí a dhaingniú agus reachtaigh sí roinnt dlíthe frith-Chaitliceacha. Ba é an tréimhse ab fhaide gan cogadh in Ultaibh an tréimhse a lean Conradh Luimnigh. Tháinig na mílte lonnaitheoir Albanach le dhul leo siúd a d'fhill i ndiaidh Léigear Dhoire.

Ulster Scot, in fact many of them were people who were in a pretty perilous position.
Meastar go raibh idir 50 agus 80 míle duine nua a tháinig isteach. In áiteanna in Oirthear Uladh is fios go raibh formhór na ndaoine ina bPreispitéirigh, rud a chur isteach ar an chléir áitiúil de chuid Eaglais na hÉireann. Ar fud Chúige Uladh is go hoscailte a chleacht Preispitéirigh a gcreideamh, le sionad agus le seisiún kirk acu. De réir an dlí bhí ar a muintir deachúna a íoc go fóill le hEaglais na hÉireann ach, ar a laghad, fuair a ministrí íocaíocht bhliantúil ón Choróin i Sasana. Ba é an chúis ba mhó gearáin a bhí ag an Eaglais Phreispitéireach ag an am ná

we're not talking about large scale repression but things that affect people's everyday life that creates frustration and tension, even in the nineties.
Reachtaigh Parlaimint na hÉireann anois a bhí á rialú ag scoth-aicme de chuid Eaglais na hÉireann. Reachtaigh sí dlí úr sa bhliain seacht déag is a trí a chuirfeadh srian ar fhás breise na pápachta.

in a second class if not third class status by the early eighteenth century. Seo muid, mar sin, céad bliain níos faide ar aghaidh ó phlandáil phríobháideach Montgomery agus Stuart agus plandáil faoi urraíocht Rí Séamus leis an Eaglais Phreispitéireach bunaithe i gCúige Uladh, agus go fóill beo amharcann easpaig Anglacánacha na hÉireann orthu mar fho-aicme, agus bagairt ag baint leo. Ar bhealach, tugadh ar mhuintir mo shin-sheanmháthara a bheith scoite amach mar dhaoine. Bhí an tír á reachtáil ag dream beag d'uaisle Protastúnacha a choinnigh amach as oifigí poiblí, as an airm agus as an pharlaimint iad. Thuig siad go rímhaith dá mbeadh bagairt ann ó Chaitlicigh go seasfadh na lonnaitheoirí Albanacha seo leo. Fuair siad cruthú air sin in ionsaí Dhoire. Socrú neamhráite a bhí i gceist anseo a mhair ar feadh céad bliain. Bhíothas toilteanach cur suas le Preispitéirigh Uladh, ach ní ghlacfaí leo agus is cinnte nach gcuirfí muinín iontu.